gurupu fila y'a fɔ kelen de m'a fɔ donc gurupu fila y'a laɲini mais a ma o yɔrɔ in ma préciser a ma ta en compte parce que o minnu bɛ ko in ɲɛfɛ u ka hakilila la k'a fɔ eh, o kelima sahada in bɛ silamɛya jɔsen duuru kɔnɔ baara daminɛw la k'o bɛ wasa kɛ fɔlɔ donc laadirileya la a kan ka fɔ mɔgɔw ye nin cogo la parce que o ko a bɛ a bɛ silamɛya jɔsen duuru kɔnɔ ayiwa donc a bɛ se ka to tan fɔlɔ n'o tɛ a laɲinina gurupu fila fɛ gurupu saba cɛla ko k'a don a la k'a préciser o kɔfɛ an bɛna ye k'a fɔ min ye disikuru minnu kɛra sigi in kɔnɔna la haut conseil islamique ɲɛmaaba ka kuma tiɲɛ yɛrɛ la a kuma janyana kosɛbɛ wa tiɲɛ yɛrɛ la a kuma nafaman dɔgɔyara mun na parce que kuma in nana taa ɲɛsin kuma in fanba a 90 pourcent kɛmɛ kɛmɛ sigila bi kɔnɔntɔn ni kɔ o bɛɛ ɲɛsira ale yɛrɛ de ma yɛrɛkunjɛya ala dun ko kuranɛ kɔnɔ yaqulul haq tabaraka wa taala wala tuzakku anfusakum ko aw kana aw yɛrɛ kun jɛya waati bɛɛ waati bɛɛ e de b'i yɛrɛ lajɛya la ne tɛ maa nɛni hali n'i ye ka maa nɛni i b'a sɔrɔ ne bɛ ka n ta sara de ye ayiwa ne ma deli ka maa dɔgɔya ayiwa anw de ye nin ɲini yan anw de y'a kɛ tan yɛrɛ jɛyaba aa ala ko k'an kan'a kɛ dɛ o de bɛ kuranɛ kɔnɔ ko wala tuzakku anfusakum a kana aw yɛrɛ lakunjɛya sa ala de b'a dɔn maa min bɛ siran ale ɲɛ maa min maa jɛlen yan ala de b'o dɔn mais maa yɛrɛ ka kuma bɛɛ an bɛ ka taa ko in dilan de maa man ka maa jalaki a kɛnɛ kan mais haut conseil yɛrɛ ɲɛmaa ka kuma bɛɛ taara ɲɛsin k'a fɔ ale de bɛ nɛni maaw fɛ hali n'i y'a a ko ale yɛrɛ ka nɛnini kelen tɛ yen maa tɛ se k'o yira ale la ɔ a hakili nana jigin kuma kɔnɔ k'a fɔ i b'a sɔrɔ a ye dɔ kɛ ka kɔrɔ a ko la hali n'aw y'a ye i b'a sɔrɔ n bɛ ka dɔ jaabi bɔn nin kuma ninnu tiɲɛ yɛrɛ la kabako de don bɔn e bɛ ka mɔgɔ min jaabi n bɛ exemple dɔrɔn ta e taara a fɔ sikaso ko les sept dangaden de sikaso ko sikaso dangaden wolonfila ko olu ye e jaabi i ka waajuli kumaw jaabi dangaden ye nɛni de ye o i tilala k'u baw nɛni n tɛna n da don o la parce que anw yɛrɛ faw b'u cɛla yen hali n'i y'a sɔrɔ olu yafalen don wa anw yɛrɛ yafalen don koyi mais mun de ye problème ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye n'i bɛ fɛ ka histoire yɛlɛma k'a bɔ a minɛn kɔnɔ maaw tɛna jɛn n'o de ye sinon an tɛ ka kuma k'a fɔ k'u ye ko min kɛ ko a ma yafa e an ka cɛkɔrɔbaw yafalen don anw yɛrɛ yafalen don mais k'a fɔ k'i b'a yɛlɛma de ka tilekan dere fɛ ka ka min ma kɛ ka ka k'u ye k'a bɔ a minɛn kɔnɔ o kɔni an tɛna jɛn n'o de ye n'o kuma kɛra n'an y'a ye fiɲɛ b'a la an b'a lakile ɔ e taara o fɔ yen k'olu dangadenw k'u baw nɛni mɛ ɛseke e bɛ se olu ye e ka kuma minnu jaabi k'u ma jɛn n'a ye diinɛ kɔnɔ e bɛ se ka olu ka nɛni kelen yira maaw la k'olu y'o ɲɛsin e ma k'e y'i ta sara k'a f'u ye k'u fana ye dangaden wa i tɛ se k'o yira n'o tun bɛ yen e ta in kumakan bɛ ka tɛmɛ rezo sosiyo ka fan bɛɛ cogo min i bɛ k'a fɔ ko dangadenw don i bɛ k'u ba nɛni u fana taw tun bɛ tɛmɛ mɛ an ma deli k'a mɛn siɲɛ kelen o mɔgɔ wolonfila min n'i taara u nɛni sikaso k'u terete k'u kɛ modiw ni dangadenw ye u si tɛ yen min ka kumakan yera k'u bɛ k'a fɔ e, e, e yɛrɛ ma ko hali dangaden k'u bɛ k'o f'i ma ubiyɛn k'u bɛ k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma o ma ye parce que a tɛ yen subhanallah donc vraiment an ka sabari sa Eh, an y'o kuma to yen maintenant ni an taara k'an bɛ t'u dilan e yɛrɛ bɛ taa sigi o kan k'i yɛrɛ jɛya ka tɔw de nɔgɔ bɔn e b'a fɛ u ka dilan cogo di o de y'a to asosiyasɔnw ka ateliye olu ka gurupuw olu ka rekomandasɔn kɔnɔ u y'a laɲini ko o kɔnseyi maaw ka kuma ni o kɔnseyi isilamiki ɲɛmaa ye ko parce que sigi in kɔnɔ bɛnkan kɛra fɛn fɛn kan ale yɛrɛ ka discours y'a kilan bɛɛ wuli ka bɔ yen a ka kumakan b'a kilan bɛɛ wuli a ye exemple dɔ di ko maaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn na silamɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ silamɛya kɔnɔ o tɛ baasi ye mɛ maaw kana ɲɔgɔn dɔgɔya ko misaliya dɔ ye jumɛn ye ko ni dɔ ko ko selifana ye jɔko naani dɔ ko jɔko duuru don subahanallahi maaw tɛ fɔ maa man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o la o de papiye in dilan o de kama ko assawabit fɛn minnu sabatilen don silamɛya kɔnɔ ni maa fila tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la diɲɛ fan si ko k'o to o cogoyaw la an ma wuli ka bɔ yen fɔlɔ e yɛrɛ nana misaliya di ko ni maa dɔ ko selifana ye jɔko naani dɔ ko jɔko duuru ye ko baasi t'o la k'u bɛ se ka ɲɔgɔn so la ko nɛni mɛ i ye papiye kɔnɔko dɔ wuli i y'i t'o la seli i y'o bila yɔrɔ jumɛn tugun ko ayiwa an yɛrɛ damaw ka bɛn ko hadisa dɔ bɛ yen ko kira y'o fɔ sɔlɔ salam ko an yɛrɛ damaw ka bɛn k'o ka bon ka tɛmɛ seli kan a ka bon ka tɛmɛ sun kan donc batow silamɛya jɔsenw k'o ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan donc e bolo k'o kɔrɔ ye jumɛn ye ko an yɛrɛ dama ka bɛn de ka bon ka tɛmɛ bato kan donc o bɛɛ ye toujours pour que ka seli ni silamɛya jɔsen duuru ninnu o bɛɛ ye toujours k'o bila fo kɔfɛ ka adamadenw ka hakɛ bila ala ka hakɛ ɲɛ parce que o silamɛya jɔsen duuru in ye bato de ye o bato in de ye ala ka hakɛ ye wa silamɛya kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ala ka hakɛ k'o de ka bon ka tɛmɛ a ka danfɛnw ka hakɛ kan parce que ale de y'an dan ale ka fisa n'an ye a ka bon n'an ye cogo min a ka hakɛ fana ka fisa n'anw ka hakɛ ye a ka bon n'an ka hakɛ ye o cogoya de la haqqullahi fawqa haqqul fawqa haqqil ibad ala ka hakɛ o bɛ a ka jɔnw ka hakɛ de sanfɛ o b'u ka hakɛ de ɲɛ o dɔnnen don e jurisprudence islamique kɔnɔ silamɛya faamuya kɔnɔ alfiqhul islami ɛ mɛ e bɛ se ka kuranɛ kalan ka hadisaw kɔrɔ fɔ k'a sɔrɔ e tɛ fiqhu dɔn cogo di n ko faamuya de bɛ textew la fiqhu fiqhu al fiqhu islami donc n'o ye jurisprudence islamique ye han ni e t'o dɔn texte nin filɛ nin ye mɛ nin faamuya de b'a la o de ye fiqhu islami ye o de ye jurisprudence islamique de ye nin kurana aya filɛ mɛ nin faamuya de b'a la nin hadisa in filɛ ala kira ka kumakan nin sala salam mɛ nin faamuya in de b'a la mɛ o faamuya in de ye fiqhu ye e t'o dɔn e kɔni bɛ texte in ta dɔrɔn e yɛrɛ y'a faamu n'i hakilila ye cogo min k'a interpréter ten c'est pour cela kuma caman e bɛ taa fan dɔ fɛ diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ bɛ taa fan dɔ in fɛ i n'u tɛ se ka ɲɔgɔn ye paseke e tɛ ka baara kɛ ni silamɛya ka rɛgiliw ye i bɛ ka baara kɛ n'i yɛrɛ ka hakilila de ye ali dun ko karamallah wajha ko n'i y'a sɔrɔ diinɛ tun bɛ minɛ cɛw hakilila de la k'an tun bɛ sabara dugumana de jɔsi an t'a sanfɛla jɔsi kuma kɔrɔmaba don paseke n'i y'a sɔrɔ jɔsili bɛ kɛ ko ka nɔgɔ nɔgɔ de kama sabara dugumana de bɛ nɔgɔ ka tɛmɛ sanfɛla kan kuma ye kuma kɔrɔma de o kɔrɔ de ye ko diinɛ tɛ cɛw hakilila ye dɛ mɛ diinɛ bɛ minɛ a bɔra yɔrɔ minnu de la n'o ye masadir tashri n'o ye diinɛ yɛrɛ sariya yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ minnu na min bɔra ala la min bɔra kira la min bɔra voilà donc a bɛ minɛ o cogoyaw de la mɛ e hakilila in k'a fɔ k'o de bɛ don fɛn bɛɛ la o tɛ i bɛ t'a ɲini o yɔrɔw de la n'o bɔra yen e ye hadisa de ta ko kuma dɔ kɛra ko an yɛrɛ dama ka bɛn k'e b'o bila seli ni sun ni jaga ɲɛ hadisa o ye ala kira ka kumakan de sala salam ala kira ka kumakan ka bon dɛ mɛ mun de ka bon ka tɛmɛ an ka hadisa kan bɛɛ b'o dɔn silamɛya dɔnnikɛla bɛɛ b'o dɔn e yɛrɛ b'o dɔn o de ye ala ka kumakan ye parce que hadisa ninnu n'i y'a ye an b'a fɔ ko hadisun sahih hadisun hasan hadisun eh, eh, yani an b'a takhriju kɛ yani hadisun daif k'a fɔ nin hadisa ka ɲi nin ka kɛnɛ nin ka fisa nin yɛrɛ man ɲi n k'o bɛɛ bɛ hadisa la parce que dɔwɛrɛ tɛ kira sala salama ye a ka kumakanw fɔ mɛ kumakan ninnu fɛn caman donna kɔnɔ la eh, mɔgɔ minnu ye magoɲininaw ye u caman waati tɛmɛnlenw na u ye kumakan wɛrɛ don ka taa hadisa dɔw fabriquer k'a dilan donc o de y'a to hadisaw tɛntɛnna mɛ o kɔrɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ala ka kumakan de ka fisa kuranɛ kolo de ka kɛnɛ o de ka fisa ka tɛmɛ hadisaw kan parce que ala ko k'ale de b'a ka kumakan tanga

e e bɛ taa fɛn wɛrɛ fisaya ka tɛmɛ i dankun kan ni n'o tɛ e kun tɛ dan yɛrɛ parce que ala ko ala y'i dan o de kama an ka bɛn an ka bɛn o y'an yɛrɛ dama ka hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o b'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o ka ɲi kɛ anw de ma mɛ min ka bon ni o ye i ma i danna min kama k'o de ye bato ye ala de bɛ k'a fɔ nin tɛ hadisa ye nin tɛ hadisa ye min bɔra ibunu maja u bɛ yɔrɔ dɔ la e, mɛ nin ye ala ka kumakan de ye o de bɛ bila a bɛɛ ɲɛ donc e bɛ t'o bila cogo di parce que n'a fɔra ala ko n y'aw dan de ka ne bato bato dun kunkolo ye seli de ye e bɛ t'o bila ko e ye hadisa dɔ ye e ma e de ma hadisa in faamu dɛ sinon hadisa in tɛ aya in a tɛ aya in fɔɲɔgɔnkɔya o mais hadisa in ni aya in bɛ se ka gosi ɲɔgɔn na cogo di pour que hadisa in ka tugu aya in kɔ parce que ala ka kumakan de ka girin ɛ o faamu o de ye fikuhu ye jurisprudence islamique o de t'i la an fa an karamɔgɔ o de t'i la parce que alhamdulila y'a ye o de ye muskila ye o de ye problème ye donc n b'o kuma surunya o yɔrɔ la k'a fɔ vraiment kuma janyana mais a kun bɛ quoi pour que bilasiraliw de don ko ninnu bɛ ɲɛ an bolo cogo min bon an badenw n bɛ se ka o kuma surunya o yɔrɔ la ka dugawu kɛ k'a fɔ baara min kɛra haut conseil islamique fɛ jɔn ka baara tɛ dafa ala dɔrɔn de dafalen don a ka baaraw dafalen don ɔ n'i y'a sɔrɔ dafa ye ala kelen dɔrɔn de ta ye an b'a ɲini ala fɛ ni filiw ni nagasiw b'a la ala k'o yafa an ma mais ala k'an sinsin ala k'an sinsin k'an jɔ yaasa don nataw la o fili n'u nagasiw an ka se ka jɔ k'o corriger mais ala kan'an minɛ n'a ye k'a fɔ haut conseil islamique ye k'a fɔ baara min kɛra baaraba don dɛ a bɛ laɲini caman sabati hali ni fɛn bɛɛ solution problème bɛɛ solution t'a kɔnɔ pour un début ko daminɛ la mais a bɛ caman fana ɲɛnabɔ mais min ka gɛlɛn ni nin baara kɛli ye o ye pratiquement haut conseil bɛna nin ko in gérer cogo di a bɛna a ko minɛ cogo di o de y'a to an ye débat dɔ kɛ haut conseil la o don na an y'a yira k'a fɔ ayiwa ne yɛrɛ tun bɛ o hakilila dɛmɛbagaw la k'a fɔ komisɔn dɔ de ka sigi nin ko in kama a kana kɛ haut conseil dɔrɔn k'a gérer parce que n b'a dɔn maaw bɛna t'u plaigner ka caya o komisɔn kɔnɔ o ɲɛmɔgɔya bɛ se ka di haut conseil islamique ma surtout diinɛ ko bɛ yɔrɔ min secrétariat min na mais a jama bɛɛ kana kɛ haut conseil islamique mɔgɔw dɔrɔn ye mɔgɔw ka ta ayiwa tɔnbaw ni yɔrɔ wɛrɛw la surtout maa maa minnu maaw ka dannaya b'u kan kosɛbɛ diinɛ kɔnɔ ani dɔnni ko fanfɛ yɔrɔ la pour que baara in ka nɔgɔya wa a taabolo ko kana kɛ a la bɛɛ lajɛlen maa ka tɔmɔ tɔmɔ bɛɛ k'i yɛrɛ ye a komisɔn kɔnɔ komisɔn min bɛna ko in gestion kɛ kɔfɛ n'o ye maa minnu mana wele minnu b'u sigi ka kuma n'u ye n'i y'a sɔrɔ i bɛ taabolo taabolo la n'i sigila i yɛrɛ b'i ka taabolo mɔgɔ dɔ y'a kɔnɔ min ye maa saniman ye maa jɛlen don donc o de bɛ se ka baara in nɔgɔya an ye o hakilila in di an b'a ɲini haut conseil fɛ inshallah o baara in ka se ka kɛ min bɛ se ka ko tɔw nɔgɔya an bolo o kɔfɛ n bɛ kuma kuncɛ k'a fɔ an ye papiye sɔrɔ alihamudulila an ko papiye min bɛ yen papiye wɛrɛ de bɛ an balimaw min o kɔnse ye sigi min kɛ nin papiye in kunna kelen tɛ o o bɛ a mɛnna o bilalen bɛ ka taa di faamaw ma an ye min fɔ ni maa dɔw tun bɛ fɛ o nkalontigiya ko tiɲɛ tɛ o fana bɛ misiriko ni waajuliko de kan diinɛ minisiriso de y'a labɛn ani diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw mɛ fiɲɛ jumɛn kɛra a la o ye procédure de ye n'o ye baara kɛcogo ye k'an ka n'o fana fɔ o bɛ fɔ dɛ n'a ma ɲɛ a bɛ fɔ n'a ɲɛna fana a bɛ fɔ ɔ a kun man ka taa k'a bɛ taa kɛ loi ye k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ i b'a fɔ an ye an bɛ min kuma la an y'o labaara cogo min silamɛ fanba bɛɛ da donna a la papiye fɔlɔfɔlɔ a filɛ nin an tɛgɛ kɔnɔ min tun bɛ fɛ k'a dogo k'a fɔ ko fɛn tɛ yen a filɛ an tɛgɛ kɔnɔ alihamudulila rabil alamin papiye in n b'a titiri dɔrɔn kalan loi numéro 2022 CNT o ye sariya ta yɔrɔ yɛrɛ ye portant organisation de la liberté religieuse et de l'exercice du culte en République du Mali. Le Conseil national de la transition, ou bien le Conseil national de transition. Ɔ ko ayiwa a filɛ nin ye dɛ a bɛna kɛ loi yɛrɛ ye a tara fɔlɔ a ma ta fɔlɔ an t'a dɔn mɛ min kɔni bɛ papiye kan yan o ye sariya ta yɔrɔ de tɔgɔ b'a kan o kɔrɔ ye papiye in sera olu ma n'o ye conseil national de transition ye transition ayiwa conseil min bɛ yen min bilala assemblée nɔ la minnu bɛ sariyaw ta a sera yen ka ban parce que olu de tɔgɔ bɛ a kan Hmm. vu la constitution ko n'i y'an ka jamana sariya sunba lagɛ vu la charte de la transition ni transition yɛrɛ charte lagɛ bɛnkan lagɛ la cour suprême entendue o b'a yira k'a fɔ nin nin nin nin sɛbɛn yɛrɛ min filɛ nin loi min filɛ nin n'a kan ka ta ayiwa diinɛ ko la mali kɔnɔ yan ko cour suprême yɛrɛ lamɛnla a ko la ka ban o y'an ka sariya sunba min b'a bɛɛ sanfɛ hakili la k'o yɛrɛ lamɛnla a ko la cour suprême min bɛ ayiwa kititigɛw kɛ o lamɛnla a ko la ayiwa o de filɛ nin ye dɛ ko portant ayiwa organisation de la liberté religieuse ko yɛrɛmahɔrɔnya diinɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya o bɛ se ka organiser cogo di et l'exercice du culte ani bato yɛrɛ kɛli mali kɔnɔna la en république du mali mali kɔnɔ a b'o de kan mais fɛn caman de b'a kɔnɔ bi ma dabɔ a kama ko n ka n da don bɛɛ la mais pour que aw k'a dɔn k'a fɔ alhamdulila tiɲɛ nana wa nkalon taara papiye b'an tɛgɛ kɔnɔ ee a filɛ nin ye

a article fɔlɔ min pan o kunna an bɛ na section 2 parce que o de kolo ka girin ko in na section 2 définition section 2 définition ye jumɛn ye ko ayiwa kuma dɔw de bɛna fɔ o kɔrɔ ye min ye u bɛn'o fɔ an ye sisan article 2 article 2 min b'a kɔnɔ au sens de la présente loi on entend par adoration ko nin sariya min filɛ nin ye nin sariya min filɛ an bolo n'aw y'a mɛn dɔrɔn ko adoration adoration ye jumɛn ye bato a bɛna bato de kɔrɔ fɔ an ye ko bato ye jumɛn ye bato kɔrɔ de ye culte rendu à Dieu ou à des choses sacrées subhanallah ko bato kɔrɔ de ye k'i bɛ bato min kɛ Dieu ye Dieu o kɔrɔ ye ko n'i ka ala ye min ye parce que faransɛ de don anw kɔni ta in ye alahu a bɛ wele ala mais o y'a sɛbɛn yan Dieu o yɛrɛ tɛ baasi ye ou à des choses sacrées ko ou bien lahɔrɔmafɛn fɛn fɛn b'an bolo ni batow bɛ se ka kɛ olu ye lahɔrɔmafɛn fɛn fɛn b'an bolo min tɛ ala ye bato bɛ se ka kɛ olu ye o misaliya dɔ ye dɔw ka dugudasiri u ka lahɔrɔmafɛn kɔrɔw bɛ se ka bato baasi t'o la kɔntɔrɔn ni sanɛw ani hali n'i y'a sɔrɔ tile ye maa minnu ka lahɔrɔmafɛn olu bɛ se k'o bato donc bato kɔrɔ de ye nin ye nin sɛbɛn in kɔnɔ ni fɛn min yɛrɛ n'an b'a wele diinɛ kɔnɔ ko a shirk n'o ye filanin kafoya ye ka danfɛn wɛrɛ bato ka fara ala kan o shirku min na ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ko ale ala t'a yafa fɛn kelen de bɛ kuranɛ kɔnɔ ala ko a t'a yafa k'o ye i ka fɛn wɛrɛ bato ka fara ale kan wa n'i sara a kan hinɛ t'i ye dɛ surunali dun t'i ye jahanama direct i tɛ bɔ yɛrɛ n'i sara siriku kan ala k'an kisi a ma tellement a goyara ala ye a b'i ka baara bɛɛ de tiɲɛ tawhidu yɛrɛ ka wuli o de ye siriku ye dokiman yɛrɛ artikili fɔlɔ han o de bɛ boli nin ko in kan koyi dokiman in ayiwa a filɛ nin ye artikili 2 artikili 2 de don artikili filanan o de bɛ boli nin ko in kan bɔn nin yɔrɔ in de kabako ye bɔn n'i y'u ɲininka n y'a ye ayiwa eh, an ka sigi kɔnɔ cicb la minisiri ka kuma kɔnɔna la n balimakɛ a ye kuma dɔw fɔ min bɛ ayiwa gorili kɛ dɔɔni ka taa nin sɛbɛn in ma parce que u tɛ ka sɔn ka a bɔ ka a fɔ ko a bɛ yen wa k'a contenu fɔ an ye an y'o min laɲini u bolo mais u bɛ goroli kɛ kuma dɔw min b'a to mɔgɔw bɛ sɔmi sɔrɔ ko papi sɛbɛn wɛrɛ bɛ yen min tɛ silamɛw sigira min kan an tun ye min fɔ n'u tun b'a fɛ ka dɔw tun b'a fɛ ka a sɔsɔ a b'a fɔ a ka kuma kɔnɔ a ka disukuru la o don na ko bɔn ka eh, n'a fɔra fana an bɛ jamana layiki de kɔnɔ sariya fɛn o fɛn mana ta donc silamɛw tɛ se k'u opposer k'a fɔ k'u bɛ bɛn u bɛɛ ma parce que an bɛ jamana layiki de kɔnɔ diinɛ bɛɛ bɛ bɛn a kɔnɔ a y'o kuma in fɔ bɔn an kun t'o kɛnɛ kan o an kun bɛ kɛnɛ min kan o ye sariya dɔw de bɛ ka ta silamɛw fɛ n'i y'a ye minisiri b'o kuma fɔ c'est parce que fɛn dɔw de bɛ yen sariya wɛrɛ talen don ayiwa min tɛ nin ye o de bɛ ka gori ta ni bɛɛ m'a faamu an kɔni y'a faamu anw y'a faamu kosɛbɛ parce que a papiye b'anw tɛgɛ kɔnɔ bɔn o min filɛ c'est vrai kuma in sanfɛla ye tiɲɛ de ye kɛ an bɛ jamana layiki de kɔnɔ jamana layiki min a tɛ maa bali ka diinɛ la diinɛ bɛɛ bɛ ɲɛ a kɔnɔ donc eh, n'an y'a ta o cogo la eh, bato ka kɛ ala ye o ye silamɛw ta ye alahu ɔ minnu bɛ ko wɛrɛ k'u ka batoko ye a bɛ faamu o cogo la mais o tɛ ko in hakika ye o ko in hakika ye min ye nin papiye in a fɔra ko silamɛw sɔnna a ma a fɔra ko silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔw sɔnna a ma a fɔra ko silamɛ tɔn dɔw sɔnna a ma silamɛ ka sɔn siriku ma n'o ye filanin kafoya ye k'a fɔ ko i b'o rekoni diinɛ ɲɛmɔgɔ ka o rekoni diinɛ tɔn ka o rekoni walahi o silamɛ o diinɛ ɲɛmɔgɔ o diinɛ tɔn walahi silamɛw bɛ wuli u b'i kɛlɛ u b'i kɛlɛ f'i ka segin i kɔ o tɛ se ka kɛ o e diinɛ wɛrɛ mɔgɔw bɛ se k'a fɔ jamana ye anw sɔnna a ma o y'olu kungo ye kɛ jamana yɛrɛ bɛ se k'a ta n'a ka vision laïcité a ye min ta ayiwa occidentaux bolo o ye o ye jamana ɲɛmɔgɔw o y'olu fana ka responsabilité de ye u kan ka u jɔ ka min assumer mais o tɛ kɛ ni anw ka communauté musulmane tɔgɔ ye o tɛna kɛ ni silamɛw tɔgɔ ye a tɛ kɛ ni diinɛ ɲɛmɔgɔw tɔgɔ ye a tɛ kɛ ni diinɛtɔnw tɔgɔ ye ni min tɔgɔ b'a la o ka kɔn ka bɔ k'a yɛrɛ jɛya o de ka fisa dɛ sinon a ko tɛ nɔgɔya dɛ parce que anw tɛ se ka nin valider a ka tɛmɛ n ma mɔgɔ wɛrɛw fɔ mais u k'a ta n'u b'a ta u k'a ta mais a kana fɔ ko silamɛtɔnw ni silamɛw sɔnna nin ma an tɛ jɛn ni nin ye parce que nin ye siriku de ye n ka kuma jɛlen don o o de an ka laɲini bɛ o de nɔfɛ n'aw ma ɲ'a kɔ a ye silamɛw tɔgɔ bɔ a la a kana fɔ k'a validela ni silamɛw ka jɛn ye ou bien diinɛ tɔnw ou bien diinɛ ɲɛmɔgɔw ni min b'a la i ka t'i yɛrɛ jɛya kabini sisan parce que an tɛna jɛn n'o ye maintenant fɛn wɛrɛ min bɛ yen n'o kan ka dɔn est ce que a dannen bɛ nin yɔrɔ dɔrɔn ma wa a dannen tɛ nin ma problème min b'a la silamɛw tɔgɔla kuma caman de bɛ papiye in kɔnɔ min tɛ nin batoko in dɔrɔn ye o k'a fɔ ko silamɛw jɛna ni o ye k'a sɔrɔ a ma yira an na bɛɛ k'a lajɛ i b'a fɔ papiye min tara an bolo sisan dimansi tɛmɛlen an ye bɛɛ y'o lajɛ cogo min o de ye problɛmu ye wa kumaw b'a kɔnɔ vraiment ni silamɛw tulo donna a la a kuma bɛ caya kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an tɛ se k'an da maga bɛɛ la mais min ye kelen fila ye an bɛ se ka dɔ fɔ o la hali n'an ma a kalan dokiman kɔnɔ o kuma dɔ ye jumɛn ye o kuma dɔ bɛ boli ayiwa an ka misiriw koɲɛw kan a kuma dɔ bɛ boli wajuliw kɛcogo koɲɛw kan a kuma dɔ bɛ boli an ka diinɛ kalansow koɲɛw kan a kuma dɔ bɛ boli silamɛw kan silamɛ minnu n'olu ka hakilila ye k'a fɔ ko diinɛ ani jamana man ka fara diinɛ mɔgɔ bɛ se k'i da don jamanako la o misaliya dɔ ye jumɛn ye a yiralen bɛ papiye in kɔnɔ k'a fɔ ko min ye an ka ayiwa misiriw ye min ye an ka kutubaw ye min ye an ka wajuliw ye ayiwa min yɛrɛ ye an ka wajuliw kɛcogo ye o bɛna lajɛ o tɛ baasi ye par exemple ee diinɛtɔn minnu bɛ wuli ka taa wajuliw kɛ mali fan bɛɛ n'o liberté b'u bolo o diinɛtɔnw ka ca u tun bɛ taa fɔlɔ a ma se u ka jɛnɲini fanga fɛ parce que mali ye malidenw ta de ye dugukolo ka kan maliden bɛɛ la u bɛ t'u ka wajuli kɛ fan bɛɛ mais sisan ko o tɔn tɔnw a tɛ bɛn jamakulu ka wuli tugun k'a fɔ i bɛ taa wajulu kɛ yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min n'i ma autorisation ɲini a yɔrɔ faamaw fɛ o faamaw fana kan ka minisiriso ɲininka k'a concerter k'a hakilila ɲini min bɛ diinɛ kow kunna ni autorisation dira aw ma sa a bɛ sɔrɔ ka wajulu kɛ mais ni autorisation ma d'aw ma aw b'a kɔdon o bɛna kɛ sariya dɔ ye donc min bɛna wajulikɛlaw ka liberté dɔgɔya kosɛbɛ k'a fɔ ko u bɛ se ka circuler ka taa Mali fan bɛɛ ka t'u ka wajulu kɛ i b'a fɔ a ka d'u ye cogo min ka sɔrɔ a ma kɛ autorisation ko ye o ye dɔ ye est ce que o man ka fɔ silamɛw ye u k'u ka hakilila di o la o man ka tɛmɛ ten o filanan min ye ka mikoro utiliser misiriw ni bato bato bato bato batow kɛliw la o misaliya dɔ ye jumɛn ye i n'a fɔ seli n'aw bɛ seli sisan ka mikoro utiliser alimami bɛ ayiwa kalan min kɛ mikoro la a kɛra seli waati duuru ye o a kɛra sunkalo la tarawihu a kɛra fɛn fɛn ye parce que u ma préciser donc ka micro utiliser bato kɛtɔ ɔ o min filɛ nin ye o fana tɛna se ka kɛ tugun ni autorisation ma ɲini o la n'i y'a sɔrɔ i ka batokɛyɔrɔ bɛ komini min na i bɛ t'o meri la ayiwa n'i bɛ yɔrɔ min na i bɛ t'o circonscription na i bɛ t'o faama ka yɔrɔ la i bɛ taa autorisation de ɲini sa an bɛna micro utiliser k'an ka bato kɛ o n'a ɲɔgɔnw o kɔfɛ min ye ayiwa madarasaw ye ani diinɛ kalanso instituw ani seminɛriw o ye kiricɛnw ta ye ani faculté islamique diinɛ bɛ kalan yɔrɔ minnu na ko o yɔrɔ ninnu tɛna considérer i b'a fɔ jamana ka kalansow minnu n'i y'a sɔrɔ jamana b'u rekoni i b'a fɔ éducation bɛ kɛ yɔrɔ minnu na mais olu bɛna jateminɛ dɔrɔn i b'a fɔ ayiwa école confessionnelle de don min bɛna min koɲɛ bɛna di diinɛ minisiriso de ma o yɔrɔ min fana filɛ mɔgɔw kan k'u ka hakilila don o la parce que bɛn bɛn bɛn bɛn ma k'o la fan bɛɛ fɛ parce que o ko in bɛ kɛ sababuya ye ka fangaba de bɔ madarasasow la parce que n'o kɛra madarasasow dɛmɛ minnu kan ka sɔrɔ éducation ko la n'o ye kalanko ye olu tɛn'o sɔrɔ tugun wa min ye madarasa yɛrɛ ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ madarasa tɛ dɔwɛrɛ ye madarasa ye ekɔli de ye éducation de b'a kɔnɔ wa hali kuranɛkalanyɔrɔ ye o ye éducation de ye mais munna éducation bɛ bɔ a kɔnɔ a tɛ di ministère de l'éducation ma pour que a ka labɛn ka ɲɛ a bɛ to ayiwa diinɛko minɛn dɔrɔn kɔnɔ alors que diinɛko dɔrɔn tɛ o éducation de fana bɛ madarasaw kɔnɔ donc o ye fɛn ye fɛn min man ka latɛmɛ ka sɔrɔ a ma yira mɔgɔw la mɔgɔw k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ madarasaw ka avantage b'a la faculté islamique avantage b'a la ou bien ka avantage t'a la yɔrɔ wɛrɛ la ko ekɔlidenw n'i taara n'i den ye ekɔli publique la jamana ka ekɔlisow la ko a tɛ bɛn ko diinɛ ko kuma mɛtiri ka diinɛ ko kuma f'u ye ekɔliso kɔnɔ dɛ ko f'u ka ekɔli waati tɛmɛlen kɔfɛ donc silamɛdenw an ka ekɔliso fanba bɛɛ ye silamɛ minnu ye a tɛ bɛn ala ko ka f'u ye o ekɔlisow kɔnɔ a tɛ bɛn diinɛ ko ka f'u ye ekɔlisow kɔnɔ kalan waati la a tɛ bɛn o kɔrɔ ye a tɛ bɛn a kɔnɔ de parce que n'a fɔra ni min t'u ka heure ye o kɔrɔ ye waati min ekɔli tɛ yen bon nin fana ye fɛn ye fɛn min k'a fɔ ko o bɛna ta ka t'o kɛ sariya ye est-ce que silamɛw nin ye silamɛw ka hakilila ye wa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ se ka kɛ silamɛw ka hakilila ye o n'aw ma ala ko fɔ denw ye a bɛ fɔ moraliser l'éducation ka éducation moraliser e bɛna morali jumɛn sɔrɔ ka tɛmɛ ala ko fɔli kan diinɛ fɔli kan a kan ka lagɛ de a bɛ kɛ cogo min a bɛ bila minɛn min kɔnɔ mɛ a kana fɔ k'a fɔ ko fana ko bɛ taa kɛ sariya ye ko silamɛw sɔnn'o ma diinɛmɔgɔw sɔnn'o ma ɛ bɔn o bɛ taa ten nin cogo la k'a sɔrɔ o ma bila kɛnɛ kan an ka hakilila dɔw la yala o fana ka gɛlɛn kuma lasurunya n bɛ ka fitini fitini de fɔ a la donc min fana ye ko l'interdiction de toute réunion politique dans les lieux de culte yɔrɔ minnu jateminɛlen don i b'a fɔ ko batokɛyɔrɔw diinɛw ka batokɛyɔrɔw misiriw n'a ɲɔgɔnw ko politiki réunion si kana kɛ o yɔrɔw la bon nin kuma in fana filɛ n'i y'a lagɛ vraiment a kan ka lagɛ o kɔrɔ politiki réunion yɛrɛ kɔrɔ qu'est-ce que ça veut dire une réunion politique ɛ politiki kɔrɔ jamana koɲɛw politiki kɔrɔ jamana marali koɲɛw jamana marali hakililaw sur le plan social min ye an yɛrɛ ka sigida ko ye o b'a kɔnɔ économique an ka an ka wariko ɲɛnabɔli b'a kɔnɔ culturel an ka seko ni dɔnko ayiwa éducation a bɛɛ de b'a kɔnɔ quoi ɔ bɔn n'o de ye a faamu cogo ye ko o kana fɔ batokɛyɔrɔ la o réunion kana taa kɛ batokɛyɔrɔ la vraiment o bɛ faamu cogo di o ye mun ye o kɔrɔ est-ce n'a fɔra ko pati politigiw kana taa réunion kɛ misiriw kɔnɔ o yɛrɛ o bɛ faamu tuma dɔw mɛ hali yɛrɛ est-ce bɛɛ bɛna sɔn o ma wa parce que hakilila in bɛ ka taa maa minnu fɛ olu yɛrɛ fɛ pati politigiw bɛ yen o pati politigiw bɛ yen minnu ye religion n'o ye diinɛw ka pati politigiw ye olu dɔw yɛrɛ ye présidentw sigi alimaɲi n'a ɲɔgɔn ani yɔrɔ caman bɔn n'a fɔra ko politiki réunion si kana kɛ misiriw kɔnɔ k'a k'a bɛ taa kɛ sariya ye mɛ k'a sɔrɔ an m'o yira silamɛw la fɔlɔ u ka hakilila dɔn k'a k'a faamu k'a fɔ politiki réunion kɔrɔ ye di bɛn ka k'a kan u bɛ vraiment sɔn kana k'a ma o ka bila kɛrɛfɛ fɔlɔ o si ma kɛ k'o bɛ taa kɛ sariya ye donc kuma lasurunya badenw ni n'a ɲɔgɔnnaw caman de bɛ dokiman in kɔnɔ min lala don nataw la dokiman in a bɛ se ka kɛ anw ka kalanni n'an ka faamuya fitinin ye min di an ma o ye nin ye a bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔ bɛ an de ma faamu mɛ dokiman in bɛ expertw bolo a bɛ mɔgɔw bolo minnu bɛ sariya dɔn minnu ka niveau ka bon ni anw ta ye kosɛbɛ nin koɲɛw la minnu bɛ k'a étudier k'a tɛnde a kunkun n'a ɲɛɲɛ ka se k'o di an ma mɛ anw yɛrɛ ka faamuya fitinin ye min ye a kɔnɔ fɔlɔ fili bɛ se ka sɔrɔ o la dɛ jɔn ma dafa ni fili b'a la o y'anw de nɔ ye o ye nin ye mais an kɔni ye min fɔ k'a fɔ ko fili b'o la a bɛ bala an na parce que an y'a kalan k'a jɛya ka mɛn k'a lajɛ a kɔnɔ ka maa wɛrɛw ɲininka o la nin fitinin dɔrɔn de ye min b'a kɔnɔ a camanba de b'a kɔnɔ diinɛ tɔnbaw yɛrɛ minnu bɛ dɛmɛba sɔrɔ ani ong ni organisation baw minnu bɛ dɛmɛba sɔrɔ diinɛ tɔgɔ la kɛnɛma yɔrɔw la ayiwa yaasa ka maaw dɛmɛ n'a ye ka fantanw dɛmɛ n'a ye ka ekɔlisow jɔ n'a ye ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ n'a ye ka ka ka mɔgɔw dɛmɛ seliw la ka ka ka ɲɛ ka ka firiyatɔw dɛmɛ ka yatimɛw dɛmɛ ka handicapéw dɛmɛ ko o tɔn ninnu filɛ organisation ko ni dɛmɛ bɛ d'u ma ka tɛmɛ 10 millions kan dɔrɔn miliyɔn tan kan ko fo autorisation de ka ɲini a la dɛ k'a tɛ se ka di tun u ma fo jamana k'a autoriser ministère des affaires religieuses ka sira fɛ nin bɛɛ ye fɛn ye min b'a kɔnɔ ayiwa a dɔw bɛ se ka kɛ a bɛ bɛn maaw ma dɔw bɛ kɛ a tɛ bɛn maaw ma an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ an ko de a ka yira mɔgɔw la dɔrɔn a kana taa kɛ sariya ye i b'a fɔ a tun bɛ fɛ ka taa nin cogoya ni na cogo min ka taa kɛ sariya an tɔgɔ la ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la an t'a kɔnɔko kalama a ma fɔ an ye o débat kan ka k'a kan cogo min o débat ma k'a la yaasa maaw k'u ka hakilila da la n badenw n bɛ nin kuma surunya nin yɔrɔ la n'ala sɔnna a ma insha Allah koɲɛ o filɛbaga bɛ kɔɲɔmuso la min tɛ a cɛ ye eh, hakilila koɲɛ in eh, a kun ka kan wajibi la an ka bɔ an ka dɔ fɔ maaw ye n'an y'a yira k'a fɔ ko papiye dɔ bɛ yen n'ala nana kɛ an ye video eh, visuelw sɔrɔ a la n'o ye maa bɛ minnu ye ka da la an y'o bila maaw caman y'a ɲininka papiye ko la ala y'a nɔgɔya an y'a papiye sɔrɔ a ka kan an ka bɔ an k'o fɔ an ka dɔɔnin fɔ a la mais ko in n'ala sɔnna a ma anw ka ko tɛ mali silamɛw bɛɛ lajɛlen ka ko don ko in haut conseil islamique yɛrɛ ka ko don ko in imama ka ko don mali diinɛ tɔnbaw bɛɛ lajɛlen i n'a fɛn bɛɛ ka ko don wa ko in y'an ka diinɛ ɲɛmaabaw bɛɛ lajɛlen ka ko ye parce que diinɛ in kɔlɔsibagaw de b'a la min tɛ nin tɔn ninnu ye koyi nin tɔn ninnu ye kɔsannakow de ye hali haut conseil islamique yɛrɛ ɲɛmaa ko haut conseil tɛ dɔwɛrɛ ye faamaw ka tɔn dilannen kɔ donc tuma caman n'a b'o cogo la n'o de ye ɲɛmaa yɛrɛ ka hakilila ye o kɔrɔ ye bila la fɛn minnu bɛ taa o faamaw ka hakililaw kɔnturu la tuma caman tɔn in tɛna se ka wuli k'o kɛlɛw kɛ n'i y'a sɔrɔ nin tɔn in faamuya cogo ye a ɲɛmaa ka hakilila la mais an hakili sigilen don k'a fɔ ko kɔlɔsibagaw bɛ diinɛ in na min tɛ nin tɔn ninnu ye a n'a ɲɛmaaw ye olu bɛ yen u bɛ mali fan caman u bɛ bamako u bɛ segu u bɛ ɲɔrɔ mahamadu shekina hamahula nbuye alihamudulila mashala a shek lasana kane segu alihamdulilahi rabbil alamin mashala a shek yakub dukure sikaso bamakɔ an b'a fɔ ten alhamdulilayi rabbil alamin masha allah al imam al fadil al mubajjal imam mahmud diko masha allah allahu akbar jɔyɔrɔba tɛmɛlenw na an tɛ ɲinɛ a kɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ juguya ye ka ɲɛsin maa si ma a ma kɛ juguya ye ka ɲɛsin jamana ma a ma kɛ juguya ye ka ɲɛsin e, e, e, fanga ma a ma kɛ juguya ye ka ɲɛsin taabolo si ma mɛ ka ala ka diinɛ ka tilen a ka jɔ ka jɔ ka tilen maga kana k'a la an bɛ se k'an ka ɲɛnɛmaya k'o kɛrɛfɛ cogo min an jigi dalen don suyugubaw bɛɛ lajɛlen kan an kɔni ye u ka kalandenw de ye dɔrɔn an'u ka ayiwa e, serviteurw alhamdulila rabil alamin ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ ala ka serviteurw ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ kira muhamadu sallallahu alayhi wa sallam ka serviteurw ye kuma janyana kojugu n badenw aw bɛ yafa n ma o janyali kama an tun bɛ fɛ ka min lase aw ma ka ɲin'aw fɛ restez debout restez mobilisés bɛɛ lajɛlen ka to jɔlen bɛɛ lajɛlen ka to mobiliselen bɛɛ lajɛlen ka to a ɲɛna parce que nin ko ninnu ma ban fɔlɔ nin papier min n'an filɛ nin ye k'a fɔ aw ye n'ala sɔnna a ma an bɛ fɛ k'a dilan de ni sɔn kɛr'o ma an bɛ jɛ k'a dilan ɲɔgɔn fɛ mɛ ni sɔn ma k'o ma a kan ka dilan cogo min k'a bila minɛn min kɔnɔ ni wulikajɔ fɛn fɛn kan ka kɛ o la pour que o ka kɛ insha allah an b'an ka ɲɛmaaw kɔ o la an b'an ka suyuguw kɔ o la insha allah an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sawaba ma ala k'an bila a sago sira kan ala ka diinɛ in kɔrɔta k'an fara kɔrɔtabagaw kan jamana ala k'a basigi jamana ala k'a basigi jamana ɲɛmaaw an b'a ɲini ala subahana taala fɛ ala k'u dɛmɛ ka hakili ɲuman d'u ma ala k'u dɛmɛ yasa u bɛ se ka jamana in dilan ala k'u dɛmɛ yasa u bɛ se ka diinɛ in k'a tanga k'a bonya ala k'u dɛmɛ an ka valeurw diinɛ ani an ka danbe u ka kɛ maa ye minnu b'u tanga k'u bonya an b'o ɲini ala subahana wa taala fɛ ala k'u dɛmɛ u sira kan ka jamana kisi k'a basigi asalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu